Assalamu Alaykum, ndilandireni ku program inanso ya Ticheze Nawo. M'program imeneyi timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana ncholinga choti tiadziwe bwino. Program ya lero ndikucheza ndi one of the senior lecturers in the Department of Accountancy, Faculty of Commerce at the Polytechnic, Sister Rabia Chiosa. Assalamu Alaykum sister. Wa Alaykum Salaam Warahmatullahi Wabarakatuh. Takulandirani ku program yathu. Tathokoza. Mwina choyambirira tikudziweni, munabadwira kuti komanso sukulu yanu mwachita kuti? Okay. Uh, zikomo kwambiri. Uh, dzina langa mmene mwanenera ndine Rabia Chiosa, Mrs. Hanif. Ndipo nabadwira ku Mangochi, ndi kumenenso makolo amachokera ku Mangochi, koma ndakulira mu Zomba. Sukulu yanga yonse ya primary napanga ku Zomba, kumene nasankhidwa kuyamba secondary school ku Stella Maris. konkuno ku blantyre kuchoka kumeneko nabwera ku polytechnic uh, 1993 kukapanga bachelor of accountancy so namaliza 1997 ndi bachelor of accountancy chabwino mwina m'banja mwanu mudabadwamo angati m'banja mwathu tilipo ana 11 ndipo ndine woyamba tilipo kaya azimayi azimayi folo anayi ndi azibambo 7. Kukhala mtsikana woyamba mwina mungachilongosole motani? Moyo wanu umayenda bwanji? Hmm. Um. Kukhala mwana woyamba komanso mtsikana ndi chikhalidwe chathu chachikuda, kwa ineyo ndimaona kuti kunali ma challengesbe ochuluka chifukwa chakuti mwina panali chiyembekezo chochulukanso pa kuchokera kwa makolo, uhm, udindonso umene makolo amakhala nawo iwenso umakhala nawo, uhm, poti mwana woyamba. Poti mwana woyamba, ndiye kuti mwina mayi achoka apita kumudzi, automatically ndiye kuti ndine second mom uyang'anira ana onse uyang'anira ana anzako ndiye kuti udzuke msanga molawirira ana anzako wakhonzekhonze apita ku sukulu nawenso wapita ku sukulu olo mwana wina wadwala kapena ana- ana ena adwala ndiye kuti mayi achoka ndiye kuti uyeneka uzithandiza kusamalira mudziwa nthawi imeneyo mwinanso kapena chifukwa kuti banja lathu eti tidali anthu oti yeah, okay mapezedwe alhamdu anali mmene mulungu anatipasira komano sitikanakwanisa kukhala ndi anthu otithandizira ndekuti china chilichonse timapanga tokha komano ndekuti ngati mwana wamkazi ndekuti panalinso chiyembekezo chachikulu choti ntchitonso zapakhomo azigwira uzigwira ndekuti ukaweruka ku sukulu upanga ichi upanga ichi kuthamanga kupita ku madrasa ukabwera ndi unali ndi ka homework kupanganso homework komabe basi alhamdulillah uh, zimandipasa chi- ndimanyadira eti kuti ndinadutsa monsemo chifukwa ti basi mulungu ama- amakhala ndi njira zake zoti zinthu zitheke chabwino ndiye moyo wa ku primary kukafika mpaka na ku polytechnic munayenda motani Okay, uh, standard 1 ndinayamba 1981 so ndekuti kufika 1988 1989 ndikumaliza ku, pri ku primary school ku zomba kumeneko ndekuti moyo wake ndi umenewo woti uli ndi kaudindo kaku ma extended families zotero zija sukulu yoyendera imene eh, sukulu yoyendera Ndiyekuti uchoke kunyumba mmamawa kupita Ku sukulu ndikabwerako ndiye bambo anga anali anthu oti sama sa za madrasa panalibe excuse ndiyekuti ukaweruka upita ndimakumbukira nthawi ina tinkapanga ma mad sukulu mas ya masana chifukwa cha ma ma numbers akuluakulu ndiyekuti Ku sukulu mumapita mwina mma 10, 11. ndiye kuti muziweruka mma 4 Anach- anandipezerano munthu oti kumadrasa uzipitano mmamawa ndiye kuti 8 to 10 or there about ndiye kuti ndapita kumadrasa ikamafika 10 koloko ndikuti ndabwera kunyumba mwina ndidyeretu kapena amayi chifukwa chakutanganidwa sanakwanitse kuti aphike ndikuti basi ngonyamuka kumapita ku sukulu Koma ndikukhulupirira kuti nzimene zinatipangisanso kuti tituluke kapena mu process imene tili anthunso olimba. From there 1989 nakayamba ku Stella Maris Secondary School. Nde nayamba form 1, form 2, form 3, form 4 nakhoza bwino at least pa ma level athu that time I had 13 points. Masha. Koma I think chifukwa kuti mwina lack of ma role models i wasn't really sure kuti kodi ndipange chani so mm. mwina uka, ukafusa afusa kuti ah, ine what can i do amati ah, iwe umakhoza chilichonse umakhoza so chilichonse ukhoza kupanga so basi i ended up doing accountancy uh, kwa ine ndimatenga kuti that's qadar chikonzero cha mulungu eti though i had maybe initially my own preferences nkafuna mwina ndipange ngati medicine komano nthawi imeneyoyo chifukwa tinakulira ku zomba uh, medicine si ngati panopo koti mumakayamba premed mayeneka kukayamba tinkayeneka kukayamba ngati ku chancellor college uja bachelor of science komano ndinkangokuida chifukwa kuti nthawi zonse kuti tikakhala mklasi anakutchapa kupanga zakuti kuso- apanga zisokonezo ndiye sindinkafuna kukhala pano mkati munkaopa kuso kuti ndiye basi ndiye ah, na- nangopanga n- kunango nangokuda kuthango so sindikafuna china chilichonse chopanga chakumeneko, alternative yanga ina inali ku accountancy so alhamdulillah Ndinapanga, ndinayamba 1993, 1997 ndinakhoza, ndinamaliza basi. So 1997 kuyang'ana yang'ana zochita kwambiri sizimapezeka. Chabwino. Mm. Ku Stella Maris kukhala sukulu ya Katolika Mm. munayenda mu motani? Um, I wouldn't say kuti there were real challenges Of course panopa umatha kumva zina ndi zina eti koma then zinalipo zinalipo koma not zinthu zoti sungapange handle for example tsiku uh, ndimakumbukira titayamba fasting yeah tayamba fasting nde ine ndasala nthawi yokudya ija timadya mmatables chonchi mwalesi anali kuti anakupangana assign matables ndiye asister anafunsa kuti Nsimayi ya ndani akuti ya Rabia ali kutiko ali ku hostel bwanji sakudzadya anthu aja sanatani sanayankhe takamuitanani chifukwa tili timakonzeratu mma mma mma dining muja kukilina kilina madzulo muja nde akundiitana nsima yako ikutani pa tebulo ndakuti nthawi yoti ndidyere sinakwane chifukwa chani inetu ndawu ndikuti ndamanga akuti zimenezo musapapangire kuno then i explained to her ndiye ndakuti no it's, uh, it's not like I, we, i want ndi nthawi imene ukufuna imakhala nthawi yokhazikika then basi inenso ndinangokhumudwa kwambiri ndinatenga mbale ndimakumbukira kukataya m'bini and sanayembekezerewo kuti ndingapange choncho eti pamene ankandiona so quiet basi but from then basi kunalibe ma hassles i think basi ndekuti bwanji anangopanga blind eye eti kuti ngati sizikuchitika but mm. then i fasted ineyo ndi- ndinkape- ndinkapanga mu room uja i talked to my friends kuti ndimafuna ndizipemphera so i had ngati ka space kukona eti ndimatha kuswali komano ndinkaona kuti anzanga ina samaswali then we asked kuti za atipatse malo opempherera kuti mwina tikamapanga ngati gulu anthu azi- tizikhala encouraged and mwinanso sitimayembekezera kuti zingakhale choncho anatipatsa room kutipatsa makiyi zinthu zathu kumasunga mmenemo nsalu kaya zopempherera chanichani mpaka mmene ndinkachoka that was the trend i don't know about now but sizimalephera penanso i think umakhala kuti so- anzanu aja sakukudziwani inuyo kuti mumayeneka kuti muzipanga chani if you hide yourself then you are only doing yourself injustice but i think uh, the best is kuzionetsera kaya zazokudya kaya chani you know that type of thing chabwino mwina kukamba za sukulu yanu simunayambepo mwalephera mkalasi ndinalephera eight ndabwereza yeah cause uh, from form one to 1988 nde kuti ndinali 8 koma ndinabwereza sanandisankhe ngati tinkati pass eti ndinapeza pass then i repeated nde ndinakhonza koma sikuti sindinka kulephera it's inevitable sinanga anthu amati akakula ana amazayamba ine sinalephereko mkalasi ayi koma kulephera is- ndi- ndikumenenso kumakupangisanso kuti ukhwimenso kwambiri ukamayenda mofewa ndimakhulupiriraso kuti kwinako zimatha osayenda bwino chifukwa uma- umakhala ndi this relax umangotikhazikisa kuti yes yes ine wa ndimayenda ndikhonza ndikhonza mofewa koma umayeneka kuti ulephere kaya u- um, nga even ku college kuja mwa- mwalemba mayeso kaya mwalemba assignment uona kuti mwina mmene wailembera wakaso matha kuona kuti apa pande ndapala ndapala ikabwera grade iyo tisina kusankha ndiyo zakusana assignment yachi- yachiwiri you put in effort ndiye kuti ukuchita bwino mm. eh. chabwino ndiye mwamaliza ku polytechnic mm -hmm. kenako tamaliza ku polytechnic basi timadikira mayeso ku nyumba and ntchito sizimapezeka though i think i was ngati one of the bright students so it was disappointing kuona kuti sikuyamba ntchito koma kenako towards the end of 1998 uh, ndinapeza ntchito ku mra Mashallah. Komano basi I worked for a few months. Kenako napeza sofa yakugona. They I think kwaine more because it was like more field work. Um, komanso i think one thing chimene chinadzandipanga disappoint professionally was like aliyense kaya wina anapanga masamu Chancellor College kaya anapanga geography chani amatha kupanga zinthu zofanana nde kwa ine ndimaziona ngati it's not challenging enough so i said ah, mwina ndipeze chinthu china basi ndi fortunately anatiitana kukwai basi ndi ndinakayamba So it was just about something challenging. yeah because then even mra inali ngati mboma eti koma kunali ma prospects kuti uh, ika- uh, that time kuti akaitchula department of taxes i- under ministry of finance koma kanali kuti ikhala authority maafisale zakhala so um, if it's about ndalama ukanakhalabe munthu kukhazi- kukhalabe ati kuti ndi pakuleramo komano i think mwinanso not making up your mind basi nditapeza offer ya ku poly okay chine- chimene chinandipanga attract ku poly ko it was firstly kuti ndikatha kupanga sukulu because I would know kuti yes I've got a bachelor's degree komano sindingakhale nthawi yaitali osapanga mwina masters I wanted to do ngati an accountant yet ndimafunanso ndipange professional qualification and actually that's chimene ndinayambira so ndinaona kuti i- ukuku ndikakhala ndi mwayi wopanga sukulu mofulumirirako so basi ndinapita komanonso Mmene ndinali ku poly ngati student I could see challenges like atsikana kuti mwina sitimakhala comfortable kuti ndife ndani asilamu eti Mzaka zimene zijazo. yes so it was hard so umatha kuti mwina mwina friday ija mukhalapo angapo mwavala mahijab masikafu mupita ku mzikiti koma mwina iwe wekha ndiye kuti uka- u- ukhala ndi scarf ija azikufunsa kuti iwe anzako avula kodi lero kukuchitika chani you know that type of thing ndiye ndinaonabe kuti maybe if i stayed on mwina anthu amene angabwere kumbuyo kwa ineyo can find kuti the platform is already set kuti the environment is already used to this type of dressing Programu ya lero ndikucheza ndi one of the senior lecturers at the Polytechnic in the faculty of Commerce. Ndiye mukukamba mwafotokoza kunena kuti nthawi imeneyo atsikana mwina ovala hijabu munali ochepa. Mumakumana ndi mavuto otani pokhalanso kuti atsikana ochepa pamalo poti pali mwina ma Christians kapena atsikana ena sakuvala hijabu? Ah, kwambiri basi ndimene amapangira mumadziwa kaya ana ku university mwina aziti Al-Qaeda chanichani komano its um, part of those things zoti sikuti munthu ungachite kukhala discouraged to me that was the, ma- the, the only thing coming through otherwise in terms of uh, maphunziro anga sikuti zimandipanga affect sizimandipanga chifukwa choti ndinalibe nazo ntchito sindimazitengera yeah and later on anazolowera amakulimbitsani mtima ndani chifukwa penapake umazafika point yonena kuti "Ah, ineyo basi mwina i give up zovala hijabu zizithere pompa No. Uh, ndimakumbukira ndikuchoka kunyumba mwina ndikuyamba form 1 bambo anga anandiyitana eti kuti ukupita kukakhala kumalo koti ifeyo kulibe koma chimene ungakumbukire choyambirira chonena kuti ndiwe msilamu ndiye chilichonse chimene ungapange uzikakumbukira kuti ndiwe msilamu ndiye chimenecho chinakhala mwa ineyo Mpa- chifu- nchifukwa chake olo nditafika kustera kuja mwina for a full month anthu aja amakhala kuti mwina olo ukamapemphera muja mwina ena achita kuyitanizana kuti aone kuti "Ii, Rabia kuti akukapemphera koma basi nazo n- n- chinali mwa ineyo kuti ndikhala choncho so olo kuti ndikumane ndi zotani ndi zotani I knew I was a Muslim and as a Muslim I think those were the things that I, I, ndimayembekezera kuti ndipange so ngakhale kukhale zolankhulalankhula chabwino inuyo munali ndi maganizo kuti nditabwereranso ku polytechnic ndiye kuti mwina ndikapanga inspire atsikana ambiri mutamva kuti mwayitanidwa ku polytechnic kuti mukagwire ntchito chinakumvekerani bwanji mu mtima mwanu? Hey, no, naturally basi ndinali ndi mantha kuti ndizikaphunzisa because mwina kazi kulembera kalata ya application ndi zina Eh, kumakhala kophweka kophweka kupitaso ku interview ndi zina umangoti more especially so ngati uli pantchito umati ah, palibe chimene ndiluzi kupita komano akuitana munthu umati ah, ndikakwanisa kuphunzisa bwa nanga mwina ndi- ngati sindikakwanitsa you know so those things so koma basi uh, naturally ndinali excited kuti ndikupita basi i asked for Allah's guidance kuti anditsogolere Mwina sizingalephere kunena kuti inuyo mzimayi ovala hijabu kumeneko mumaphunzitsa anthu ambirimbiri, munakumanapo ndi atsikana ena omwe ananena kuti ah koma Mrs Hanif inuyo mumandisangalatsa mm ambiri. Munachimva bwanji kukuuzani inuyo choncho? Ah. Ok, uma umamva bwino. Just maybe even yesterday, uh, kunali ndinali ndi macheza eti ndi a member of staff. Ndiye iye uja akuti sati ndinakudziwani muli muli ku ndili ku Malawi housing koma basi munangondipanga inspire. I think there was a conference ku Nkopola. Nditakuonani ndinkafunsa anthu ah, anthu ankakambirana eh amai amene amaphunzitsa ku Poly chani chani chani chani. Ndiye basi munangondipanga inspire but ndiye kwa, kwa ineyo i was humbled honestly basi zizi zinandipangisa kuti i don't know um, okay analidi ma compliments koma really i was humbled so those comments came through and eh, maybe ineyo uh, as a muslim maybe that's a, a message uthenga umene ndingafune kuti upite kwa aliyense wherever we are mwina tiziyesesa kukhala ngati asilamu khalidwe eti chifukwa choti ukapanga mess up ukasokoneza they don't point at you as iweyo as Amanena kuti rabia asilamu. msilamu chopanga chakuti chakuti mwaona so it means ndekuti uwononga dzina la chisilamu chonse chicha pomwe chisilamu chiphunzitso chake ndi chabwino chokoma kwambiri so we can't be perfect sitingakhale kuti ndife olondola china chilichonse koma tiziyesesa chifukwa choti kulikonse kumene tili ndife ma pallbearers otenga mbendera ya chisilamu. Ndiye tangoifotokozani bwino bwino ntchito yomwe muli ku Department of Commerce komanso mwina muli ndi udindo uliwonse? Okay. Ku Polytechnic kuli tili ndi ma faculties. Ma faculties ndi ngati ma departments aakulu amene amas amasungirako kapena umakhala ngati ma departments koma ochita zofanana. Ngati mwina kuli depa faculty ya Engineering ndiye kuti zonse za Engineering ma programs onse a Engineering amaphunzitsa kumene kuja. Sono ku Commerce zina zonse zokhudzana ndi zachuma zimakhalanso kapena zamalonda zimachitika kuti ku commerce ndiye ku commerce ko tili ndi ngati faculty kuli ma departments atatu ndi center so uh, ngati faculty imakhala mtsogoleri wake ndi dean amene ndiye kuti amayang'anira zonse ku ma Zonse. departments onse aja ndiye kuti ma members of staff onse ma students ena onse ku faculty ya kufakateko ndiye ineyo ndine wachiwiri wa di- wa dean uja mashallah yeah so ngati deputy dean so i serve the faculty ngati deputy dean ntchito zathu its basically kuthandizana ndi management ya ya poly issues za ma budget, kupanga allocate ma resources, students assessment, recruitment ya ma members of staff, mwina zinthu zambirimbiri, planning for the college, ya that type of uh, what responsibility ku, di, ku, ku department iko kumene ndili ku accountancy because ndinapanga accountancy nde I'm a senior lecturer so ntchito yathu principally ndi kuphunzitsa eti koma o- timayembekezeranso kuti tizipanga research kafukufuku eti okhuzana ndi zinthu zowerengetsera ndalama zi- zilizonse zokhuzana ndi zimenezo so Zowerengetsa ndalama ndiye mu zoti makafukufuku ake sikuti angokhala kuti apamodzi kaya zakuchipatala kulikonse m'boma you know that type of thing timapanganso ngati ma consultancies like ma training consultancies ndi oti kumatha kubwera kaya mwina na organization kuti tikufuna training tikufuna anthu athu aziwe zakuti zakuti ndiye kuti mumapanga design training to suit zimene akupa a- a- zimene akufuna zija How does it feel like being a senior lecturer as well as deputy head? it feels good to uh, responsibility yonse imakhala it's, it's imakhala kuti ndi burden eti so you find kuti in terms of nthawi umakhala kuti wamanidwa umakhala personal time you don't have ndiye as a mother

you sumu sukuyiwala kuti i have got this responsibility back home so umakhala kuti wagulitsa komanonso even to, to get to that position as a senior lecturer umayenera kuti upange publish uh, where you do research and you publicize your research ndiye kuti ulemba kuti ndinapanga chakuti chakuti ndinapeza chakuti chakuti this is my contribution and that has to be documented mwina mma journals that's how you rise so naturally eti umafuna kuti okay ndili senior lecturer i should move to the, to the next position so you find kuti even the tactics

wapanga write and maybe be- because that's in academics umatenga kumpasa nzako or a number of them kuti i've done this because akukhwacha khwacha khwacha and you can find her kuti mona mwina wakhala sleepless nights kumagona 12 Ndi four, akakukhwacha, wadzuka, khwacha. akhwacha khwacha khwacha khwacha but in academics That's the way. Akakukhwacha ndiye kuti munthu waku, waona zimene wapanga. Walakwitsa. Wakuthandiza ndiye kuti you would do correct and then umapezeka kuti ma ma, ma, ma journals aja amatha kupanga accept your work nkupanga publish. chabwino mwina kuphunzitsa Mhm. what do you love about teaching okay maybe the first thing is umakumana ndi anthu ambirimbiri two three years down the line umakumana nawo omwe aja maybe uli mbanki kaya uli kwina wake olo wapanga travel somewhere amachita kubwera madam munandiphunzisa eyeye you know and you feel because ngati wophunzisa munthu uja akuchita bwino obviously tha, ku- kuchita bwino kuja ndiye kuti you contributed that so that's the um, satisfaction you get yes it's chimodzimodzi ngati dokotala eti wamuyang'anira patient wakhala bwino Wakila. ndiye kuti iye ujanso amamva bwino eti so it's the same thing as me ena actually amatha mwina kukuimbira foni nakumana ndi chakuti chakuti napanga chakuti ena mwina kukuimbira kumene foni you know ndili ndi this situation ndipange bwanji kumthandiza kumthandiza kupanga izo kenako azakuuza ah zijazi zinayenda that's the satisfaction i, uh, um, I have mm. ndiye mwina mwanena kale kuti mwayendapo mayiko mwina osiyanasiyana chimene chimakusangalasani mdziko lino la malawi ndi chani this is home home is best despite ma challenges amene tili nawo koma kuno ndi kunyumba basi kwina kuja umatha kungopita kaya ukakhalako a week kaya a month koma still want to go home there's a lot of things basi kaya mwina zokudya one time i went somewhere zokudya za- you find kuti umadya zomwezo zomwezi because you're so selective Mm, kuti mm. izizi i'm not sure izizi i'm not sure izi so you find kuti umangokhala chonchi ngati kakulu of course you come to see a lot of things to learn amaendera kuphunziranso kuyendanso ndikuphunzira eti koma basi i think home is home i don't know mwina singapange point kuti ichichi koma Eh, basi basi kwanu nkwanu kwanu nkwanu komanso nsima ndi nsima nsima ndi nsima yakwinako ikhozanso kukhala nsima koma komano sikhala ya- singafanane chabwino mwina mrs hanifa amati akakhala amakonda kutani ngati sakugwira ntchito ngati sindikugwira ntchito I'm a housewife Ndiye kuti ndili pakhomo, kaya ndiye kuti ndiganiza kuti lero ndiphika chakuti, kaya ndi, ndi actually kunyumbako ndiye kuti that's ma- the major challenge. Ndikatengera ntchito kunyumba sizimayenda. Chifukwa ndikangosiya apa ndiye kuti ndiona kuti koma pakuti ndikapange mwakuti, koma pakuti ndikakapange mwakuti. I have my helpers koma I would say no, izi ndipanga ndekha. So ndimafuna ndimakonda kugwira ntchito za pakhomo. Mmenemo ndi mmene itatsirizire programu yathu lero. Ndimacheza ndi one of the senior lecturers ku department ya Accountancy ku sukulu ya ukachenjedwe ya Malawi Polytechnic. Ndiyetu mwamva mmenemo kuti sichinali chophweka kuvala hijabu nthawi imeneyo m'zaka za m'ma 1990. Komano anangochikhazikitsa kuti ineyo ndi Msilamu ndipo ndikuyenera kuvala hijabu.